o ye hasubunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ni hayidara fagara bi sini dɔ bɛna a bolo ci k'a firifiri k'a ye nin fɔ anw y'an sigi o kanku de la ka kuma aw fɛ anw y'an sigi yen de k'an ka ci lase n'a lamɛnna jamana bɛna lafiya mais n'a ma lamɛn bɛɛ bɛ n'a ye bɛɛ bɛ n'a ye anw bɛ mun nɔfɛ hayidara bɛ mun ɲini bilen a ye bɛn a ye bɛn an bɛ lahara de ɲini n'o tɛ n'a ma bɛn a bɛ mun tiɲɛ hayidara ye bi hayidara bɛ fɛn o fɛn fɛ ala sɔnna ansaru y'a bɛɛ k'a ye mais n'i y'a ye hali bi anw bɛ ŋunuma karamɔgɔw nɔfɛ fɛn min b'u kɔfɛ n'u ɲɛ t'a la an bɛ ka k'o de yir'u la n'o tɛ a ye fara ɲɔgɔn kan a ye kɛ kelen ye aw ka miiri ta ko hayidara bɛ hɛrɛ jumɛn sɔrɔ ala ye cɛw di hayidara ma kaban ka musow d'a ma n bɛ wuli ka taa don jeni ka tugu ne mago bɛ fɛn o fɛn na ala sɔnna n y'a sɔrɔ nin dugukolo in kan o tuma na anw ka cɛsiri ye an karamɔgɔw olu ka caman ka mouvement ka suma ko caman bɛ na u t'a dɔn fɔ n'u y'a ye tuma na n'an bɔra min kala ma an bɛ boli u nɔfɛ pour que u ka se k'o faamu yann'a ka se n bɛ yafa ɲini kuma janyana mais kuma in c'est important c'est important ala k'an dɛmɛ ayiwa ala ka

i b'a teliya ɲininkali fɔlɔ o ye mɔludu ye parce que o tɛmu de b'an bolo mɔludu ale labɛnna kayi a labɛnna sikaso ka se kɛɲɛba ma mais ɲinan ta labɛn an nana ye an yɛrɛ ka jateminɛw na ani an bɛ mɔgɔw jateminɛ sabu ka d'a kan an ye lakalita ɲininaw ye an y'a ye segu mɔludu a kɛ i n'a fɔ ansaru siranna ye dɔɔnin kɛrɛnkɛrɛnnenya sa an taara terɛn min na est ce que terɛn yɛrɛ bɛna se ka fa wa a tɛna se ka fa wa ansaru yɛrɛ mobilisation ba de kɛ n t'a dɔn sababu jumɛn de y'a to u siranna bɔli ɲɛ pour que segu terɛn ka fa o ye kelen filanan mawuludu depansi de bɛ k'a la depansi min k'a la a bɔ ansaru kunna a ka ca est ce que ansaru yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ mawuludu fana k'o n'a ka bila u ka kɛsu kɔnɔ mun t'u ka depansi bɔli ne ka ɲininkali bɛ nin fila la. oui bon alihamudulila bon i ye ɲininkali min kɛ a bɛ sɔrɔ e ti a kalama kosɛbɛ mawuludu ma kɛ kayi mawuludu ma kɛ kɛɲɛba sikaso kelen dɔrɔn de la mawuludu kɛra an tila n y'a fɔ sisan an taara lidɛri ka baara de la kayi ansariw ko olu b'a organise ko parce que olu mago bɛ ne na n k'u ka so biriki den fɔlɔ da mawuludu ma kɛ kayi kɛɲɛbakaw ko an ye so jɔ hayidara ye i tɛmɛntɔ ka bɔ dakar a dayɛlɛ an ye o de kɛra wajulu simple don mawuludu kun tɛ sikaso dɔrɔn de tun ye mawuludu ye bon i ko segu munna ansariw siranna tɛrɛn fali ɲɛ o bi kɛ o parce que i siɲɛ fɔlɔ fɛn la tiɲɛ na i bi siran est ce que a bɛna ɲɛ n bolo wa est ce que a tɛna ɲɛ wa siɲɛ fɔlɔ la i bi siran o bi mɔgɔ sɔrɔ o de y'u sɔrɔ eh, o bi bɛɛ sɔrɔ ah, hali u karamɔgɔ yɛrɛ o y'o sɔrɔ parce que ne ko aw ma nin ɲɔgɔnna événement labɛn aw fɛ fɔlɔ n'a ko aw bɛna nin labɛn a labɛnnen don wa n ko ne sirannen don ne dalen tɛ aw la dɛ segukaw nka mais ansaruw ma n dalen t'u la eh, nin ɲɔgɔnna événement ba labɛnni na n y'a fɔ u ko k'olu labɛnnen don wa u b'a kɛ fana a ne ko baasi t'a la n'aw labɛnnen don foyi t'an bolo ala kɔ n b'a dɔn ni ala ma tila i la i jigi ti tigɛ an nana far'u kan wa u ye min fɔ ala sɔnna u y'a kɛ mais e bɛ nafa sɔrɔ ko kuma de la a bɛ sɔrɔ e ma wula in na kuma yɛrɛ mɛn n'o tɛ n'i kun y'o mɛn i ti nafa ko kuma fɔ su kelen de kɛra an fila filanan na o compte rendu ma kɛ miliyɔn bi wɔɔrɔ ni kɔ taara fɔlɔ bɔlɔntan tɛrɛn in na a kilasiman ni minɛnw sigili ani mikorow n'a fɛnw segu wari si tɛ se ka sɔrɔ segu tɛrɛn na min b'o yɛrɛ sara a tɛ se ka kɛ min b'o yɛrɛ sara jango kɛsu ko kuma o de la nin de bɛ ansaru ni mɔgɔ caman cɛ fɛn tɛna bila kɛsu la fɛn bɛ bɔ kɛsu de la fɛn bɛ bɔ kɛsu de la wa a k'a dɔn segu dama ma nin mawuludu in kɛ dɛ ansaru bɛɛ de faral'u kan fɛn o fɛn bɛ se ka min kɛ o y'a kɛ wa mɔgɔ yɛrɛ y'u dɛmɛ o tɛ ansaru yɛrɛ ye fi sabilila ala kama mɔgɔ dɔw y'u ka yɔrɔ di ala kama olu tɛ ansaru ye dɔw ye fɛn caman kɛ olu tɛ ansaru ye pour dɔrɔn an y'a dɔn nin ye ala ko ye an b'an seko k'a la mɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'a dɔn tobili yɛrɛ kɛra mɛ misi joli fagara saga joli fagara daga joli sigira malo bɔrɛ joli dayɛlɛla mɛ mɔgɔw bɛ yen olu t'a dɔn fiyewu ko tobili kɛla olu taar'u ta ɲɛnabɔ buuruso de la boulangerie la kɔni buuru jeniyɔrɔ segu buuru banna surɔ an yɛrɛ ko ko ka taa buuru san ko buurutigi ko ko fo n'a kɛra dugujɛ ko n'o tɛ ko foyi t'u bolo bilen bɔn o la mɔgɔw taara dumuni ɲini u yɛrɛ ye mɛ ansaru an b'u fo i ka ɲininkali fana ɲɛna parce que i kɛra sababu ye mɔgɔ caman na fɛn caman faamu min kun ti fɛn dɔn i ka kuma ɲɛna kojugu ala k'i sara
an b'i fo fɛn min ye motikaw ye arajo bani musa konate
aleykum salam awlaka muso ka ko b'i fo hali bi mago b'i ka duwaw la basigi sɔrɔli la ne ka ɲininkali de surɔ cɛkɔrɔba dɔ kumana k'a ye tɔgɔ kura da i la ko segu dɔnnibaaba yala tɔgɔ in diyara i ye wa oh, bɔn n b'i fo k'i waleɲuman dɔn eh, n bɛ fɛ k'a f'u ye a kumana de a bɛ fɛ k'a dusukun de yira mun b'a kɔnɔ an ka ale dusukun dɔn a hakilila ye mun ye a bɛ fɛ an ka mun faamu ale la parce que mɔgɔ kɔni b'a dɔn karisa bɛ ne fɛ mɛ gundo bɛ ala de bolo ɔ mɛ ale fana tɛ se ka foyi yira min b'a ye an b'a fɛ fo a ka dusukun de dayɛlɛ ko a filɛ a y'o de kɛ a ye dusukun de dayɛlɛ ko a dara a filɛ o la a ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye n'an nana n'a ye o sira fɛ kɔmi dɔ ka ɲɔgɔmɛ delila ka tunu a ka ji n'a ka dumuni bɛɛ b'a la a ye tile saba kɛ a bɛ ka k'a ɲini a ma ye a b'o la kɔngɔ bɛna a ta tiɲɛ a ye ɲɔgɔmɛ ni doni ye a kulola a ko ala ne de ye ma ye e de ye jɔn ye ne de ye ma ye e de ye jɔn ye a ye dumuni ko ɲɛɲini fɔlɔ ka ji dɔ min kuma in fɔlen kira ye kira ko a ye tiɲɛ de fɔ parce que e ye min mɛn a da o y'a kumakan ye ko mais min b'a dusukun na ala ɲɛ b'o la a b'a dɔn ale tɛ ala ye a b'a dɔn ala tɛ jɔn ye mais a kɔntana a ye fɛn fɔ a yɛrɛ tɛ min kalama yɛrɛ mais ala b'a dɔn a kan bɛ min ma o la a ma jalaki parce que nisɔndiya mana bonya mɔgɔ kan tuma dɔw la i bɛ fɛn dɔ fɔ o de la waliyuw ka kuma caman bɛ yen a tɛ se ka bila sariya mizan na parce que o b'a sɔrɔ u t'u yɛrɛ kalama bilen ah. a ni ce.
u y'a ko cɛ tun ye kulubali ye fɛn min ye segu radio eh, segu 24 tv amadu dawu.
alhamdulilayi rabil alamin karamɔgɔ an ka foli b'i ye ko ne ka ɲininkali ti mawulidu cadre kɔnɔ mais a bɛ diinɛ kɔnɔ n'i ye an ka segu kaburu don n'i y'a ye bi k'a fɔ alhaji siri an olu dan bɛ yɔrɔ min na ani an ka maabaw dan bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ u kɛn bɛ dulɔ dépôt ye segu yan segu diinɛ duguba in kɔnɔ yan an ma se k'a faamu
bon an balimakɛ an ye nin an kumana nin kan kosɛbɛ parce que bonya tiɲɛ ti ta silamɛ diinɛ tiɲɛ ti ta mɔgɔ yɛrɛ de bɛ don a la alors n fa tun bɛ tan n mɔkɛ tun bɛ tan o tɛ kɛ foyi ye fo i yɛrɛ ye min kɛ segu ye maaba dugu ye maabaw tun b'a kɔnɔ maabaw hali bi maabaw b'a kɔnɔ mais an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn ni lamɔ ni ɲinɛ kɛra lamɔ kɔ an bɛ fɛn dɔ sɔrɔ ni ala ko a y'a kɛ tan n'o bilala dɔrɔn a bɛ fɛn dɔ ye a kun t'a dɔn min bɛ se ka kɛ fiyewu n b'a f'u ye anw ka denmisɛnninya kɔnɔ n y'a fɔ siɲɛ caman hali ni fa wulil'i la bilahi i bangebaa kɛrɛfɛ i tɛ se k'a fɔ i dɔgɔnin ma dangaden a tɛ kun i la dangaden dɔrɔn i tɛ se k'a fɔ a tɛ kun i la o i tɛ sɔn anw ka denmisɛnninya kɛra k'a fɔ i bangebaa sigilen ɲɛna i dɔgɔnin ma i dangaden i b'a fɔɔnɔ u b'i ci fo k'i halaki i bangebaa tɛ dɛ maa o maa n'i bangebaa ye filan ye neni fitinini tɛ se ka k'a ɲɛna lamɔ de kɛra ten bilahi adamaden tiɲɛnenw bɛ yen kabini kuma jan mɛ denmisɛnninw dɔw bɛ yen n'u ye baneni kɛ i yɛrɛ ja bɛ tigɛ de i ja de bɛ tigɛ i b'i yɛlɛmɛ de parce que min yɛrɛ b'a fɔ a b'a lajɛ de ni maakɔrɔba bɛ yen u b'a ci k'a fa anw ka diɲɛlatigɛ daminɛna o de kɔnɔ mɛ bi i yɛrɛ b'a ye du kɔnɔ denmisɛnnin bɛ neni juguba de kɛ u b'a fɔ e a ye nin de fɔ wa n'i ye nin mɛn i da hɛn a banna u bɛ lamɔ ten an ye diinɛ bɔ ala ko la k'a kɛ ne ka parti ye o de nana ni nin bɛɛ ye n tɛ segu yan an kumana a kan ka kɔ anw kumana a kan a gɛlɛyara dɛ mɛ an y'a fɔ fo ka si an nana ne nana segu yan siɲɛ dɔ la ka n'a sɔrɔ pɔrɔnɔfilimu porogramu o de nɔrɔlen don ekaran kan sunkalo fana fɛ aa ne ko mɛ yan yan segu yan n'o kɛra bi o k'an ka mɔgɔ bɛɛ kabakoya bilahi an ɲaro karamɔgɔ jɛɲɔgɔn dɔ min y'a ka kalandenya kɛ a nɔfɛ o dɔ n'a tun bɛ luwaze la bamako kaburudo yɔrɔ la ɲarela an bi a bɛ ɲaro karamɔgɔ ka barow bɔ an ye komi anw m'a ye a ko ɲaro karamɔgɔ tile la a ka du kɔnɔ kolonkala kɛtɔ ka ɲɔ susu muso dɔ mana kɔntan u ɲɛnajɛtɔ u bɛ kolonkala fili ka tɛgɛrɛ fɔ k'a kunbɛn a ko ale y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ ɲaro karamɔgɔ ka so a tɛ kun muso la n'i ye kolonkala fili i ka tɛgɛrɛ fɔ k'a minɛ alors du minnu lamɔna tan o denw tɛ se ka segin kɔ silamɛya tɛ o lamɔ dɔrɔn tɛ an ko farajɛ minnu ye kafiri ye an k'olu de kafiri mɛ an sirilen d'u la an sirilen d'u la mɔgɔ min bɛ faransi neni ka ameriki neni ka farajɛw neni k'u kafiriya ka kuma jugu bɛɛ f'u ma mɛ a kuma fɔtɔ a sɛgɛsɛgɛ n'a tɛ ka ka kuma tubabu ka mikoro la a bɛ ka ka kuma amerikɛn ka mikoro la han ɔ minnu bɛ kuma jugu f'u ma a bɛɛ de bɛ ka ka baara kɛ olu ka minɛnw na olu yɛrɛ ma se ka foyi kɛ mɛ o bɛɛ kɔ tubabu ka lamɔ n'i ko mɔgɔ ka taabolo mhm. fulaw taabolo mhm. walima marakaw taabolo mhm. ko a ka ɲi dɔ b'a fɔ ye ni marakakɛ in kun bɛ yan a bɛ taa mɛ non non non non non a jate minɛ mɔgɔw ani mɔgɔ dɔ u cɛ la olu tɛ kuma siya kelen ye mɔgɔw ani mɔgɔ dɔ u cɛ la u tɛ ko kelen ye segu yan kun ye dugu ye min dɔnnen don ni dɔnni dugu ye ka kɔn dɔnni ɲɛ kafiriya de kun bɛ yan mɛ kafiriya hɔrɔnama de kun bɛ yan bamanan kun tɛ walimuso tigɛ a bɛ maloya mɛ a nana yɛlɛmɛ k'a kɛ silamɛya ye a sɛbɛ sɛbɛ n y'o de fɔ wula in na ɲarɔ karamɔgɔ ninnu ni maaba minnu bɛ fɔ yan sosolaka ninnu talilakaw maaba minnu bɛ fɔ yan u ka maabaya tɛ fɔ ni seli ye o ɛ n'u bɛ seli an yɛrɛ bɛ seli o u ka maabaya y'u sɔrɔ ni jogo de ye n'i bɛ tubabu fɛ yen u ka lamɔ na tubabu den tɛ dɛ a ka wulu tɛ don i ka so a ka wulu tɛ don e ka so mɛ anw ka lamɔ na an denw bɛ du bɛɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ du bɛɛ kɔnɔ n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ye dɔrɔn n'ala ta bilala dɔrɔn k'a kɛ seli fu ye o de jaabi filɛ an bolo i y'a fɔ cogo min na ko dulɔ bɛ min bi maaba dɔw kaburu la kan i ko an bon segukaw bɛ se k'a tigi dɔn mɛ k'a fɔ dulɔ bɛ min maaba kaburu la o tɛ dɛ mɛ dulɔ yɛrɛ sera ka min yan cogo di silamɛw ɲɛ na minnu ko an bɛ ala fɛ ɲɛ na mɛ o kan k'a sɔrɔ karamɔgɔw kɔni u da jara kuma fɛ mɛ ni karamɔgɔw kumana a bɛ labato an ye jogo de bɔ diinɛ na k'a kɛ seli ni sun ni wuru n'o ma don a la fɛn wɛrɛ bɛ nin bɛɛ kɔfɛ o ka jugu nin bɛɛ ala kana an ɲɛ da ko in bɛɛ ye jogo de ye ban kɛlen bɛ min na dɛ segin bɛ k'a ma o ni min bɛ fɛ k'a yɛrɛ sankɔrɔta o bɛ jogo de ta bi o parce que mali y'a dɔn bi mali mago bɛ jogo la éducation n'a tiɲɛna hali i denw don dɔ la u bɛ mugu ta i fɛ jango maa wɛrɛ taw an bɛ nin de kan an ni nin de bɛ se ala ma ni jogo tɛ diɲɛ tɛ ala ko tɛ dɛ mɔgɔ si tɛ se ka kɛ silamɛ ye ni ni jogo tɛ a tɛ se ka kɛ c'est impossible wa silamɛya yɛrɛ de nana jogo kama tuma na n bɛ fɛ k'a fɔ an balimakɛ ye min nana ni nin ye jo di an ye seli ni sun de ta ka jogo bɔ yen o de y'an se nin ma ala k'an dɛmɛ ali buwakari hayidara bamakɔ radio patriote

mɔgɔ caman bɛ yen o tɛ ansar ye mais mɔgɔ b'an cɛ minnu labɛnnen don ka sa usumani serifu madani hayidara nɔfɛ o kumakɛla caman de bɛ yen n bɛ se ka kuma ni min ye est ce que il n'est pas temps que euh, ansar fana k'a lajɛ mɔgɔ kumala minnu bɛ yen n'olu ye hayidara kanu n'olu bɛ su ni tile u bɛ kule la hayidara nɔfɛ n'u tɛ se ka gɛrɛ hali hayidara yɛrɛ la est-ce qu'il n'est pas temps ansar ka jateminɛ kɛ olu fana ka ko la o ye n ka laɲini ye n ka question bɛ na sisan Ousmane Serif Madani Haidara i ka kuma kɔnɔna na i y'a fɔ ko janfaba de bɛ Mali nɔfɛ ni janfaba bɛ Mali nɔfɛ ne b'a fɔ janfa ye fila de ye janfaba bɛ cɛ min nɔfɛ o ye e yɛrɛ de ye janfaba bɛ e yɛrɛ de nɔfɛ nka ne ye min lakɔlɔsi ni question bɛ na o kɔnɔ mawuludu tɛmɛ o tɛmɛ i bɛna sɔrɔ kuma dɔ la mawuludu tɛmɛ o tɛmɛ ko dɔ bɛ wuli usumani serifu madani hayidara nɔfɛ wa kuma bɛɛ fana a bɛ fɔ usumani serifu madani hayidara ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka taa nin kuma in fɔ kuma fɔlen kɔfɛ i b'a sɔrɔ i bɛ janfa misaliya ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ aw farala ɲɔgɔn kan ka taa bamakɔ misiriba la ka arajow synchroniser diɲɛ bɛɛ tun bɛ yen k'a yira k'a fɔ k'aw tɛ jɛn ni aw ka dɔgɔyali ye bilen mais bi anw ɲɛ b'a la dɔgɔyali min bɛ ka da e yɛrɛ bakun kan bi

bɛɛ b'i dako dɔn ala fɛ bɛɛ b'i dilancogo dɔn ala fɛ surukɛ n'a sɔrɔ olu tun bɛ e e de neni bilahi aliyil azim ko ne t'a la ko e kelen de don n y'a sɔrɔ i nenibaw y'u da de ala b'a dɔn mais surukɛ o bɛ kɛ ka ne de neni a man di n ye nka n bɛ fɛ k'a f'u ye f'i k'a dɔn ala ye cɛ dɔw de bila ye ka o kɛ ka mɔgɔ tɔw sɔn hakili la u ka to ala kɔfɛ ne hayidara ala ye ne dilan tan de nɛni bi dɔ de fara ne kan a t'a bɔ a la n y'o f'i ye a mɛnna don o don ni ne fa nenina ala bɛ hɛrɛ dɔ kɛ ne ye don o don ni ne ba nenina ala bɛ hɛrɛ dɔ kɛ ne ye mais a tɛ fɛn tiɲɛ ne ye mais minnu b'a fɔ fana a bɛ kɛ sababu ye karamɔgɔ tɔw hakili bɛ sigi a ko nin bɛɛ dara hayidara kan a bɛ tan o tuma na an ka to ala kɔ wajuli de don Surukɛ nɛni nin daminɛna a ma k'i kɔ o mais a daminɛ ni bi cɛ e yɛrɛ ɲɛ bɛ mun na ala bolo hayidara kan o b'i bɔ o o b'i bɔ ne hayidara ma jɔ yɔrɔ si n'an ka dugawu fɔlɔ de ma kɛ ala mɔgɔw kisi hali an ni mawuludu in bɛna kɛ kuranɛ min kalanna saraka min bɔra ala jama in kɔlɔsi ɔ i yɛrɛ de bɛ siran ka ala wele ko a ka jama kɔlɔsi ɔ i bɛ se ka dimi mɔgɔ dɔ ka kuma na cogo di kuma in daminɛna fo an filɛ sigi yɔrɔ min na talahi ne hayidara ma kelen mɛn parce que mɔgɔ bɛ dimi n'i y'i nɛnikan mɛn mɔgɔ dɔ fɛ peut-être o bɛ se ka mɔgɔ dimi quoi mais walahi ne ma kelen mɛn a na mais n ka mɔgɔw kɔni b'a fɔ eh, hayidara an bɛ dugawu k'i ye o bɛ kɛ k'i nɛni kana dimi dɛ mais ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ o tigiw la kana dimi e de y'a mɛn o ne m'a mɛn mɔgɔ bɛ fɛ ka fɛn min mɛn fana i b'o de mɛn mɔgɔ bɛ fɛ ka min mɛn dɛ i b'o de mɛn n'o tɛ a bɛ ne min kan talahi ne m'a kelen mɛn ne m'a kelen mɛn wa ne yɛrɛ ka mɔgɔw la ne m'a dɔn mɔgɔ min jala bi sɔn ka gɛlɛya ka n'a fɔ ne ye ko hayidara k'u ye nin fɔ ne t'o cɛ dɔn n ka mɔgɔw la mɛ kanubaa ka ca kanubaa dɔw bɛ yen ni n'o ye ɲɔgɔn ye ee hayidara u bɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ mɛ ala k'i kisi han hayidara u bɛ ka kuma jugu bɛɛ fɔ ala k'i kisi han i y'a ye wa ne ka kuma mɛnta ye o mɔgɔw de ye n'o tɛ ni danga t'i nɔfɛ a fɔra e bɛ ka ka neni i b'o ɲini k'o lamɛn cogo di o to ala ma ni ala bɛ yen sirifikɛ n bɛ ala deli ye ala ka si di e ni ne ma bilahi aliyu azim i bɛn'a dɔn ko anw bɛ ɲɔgɔn janfa mɛ ala t'an janfa bamananw b'o fɔ o o y'a sɔrɔ kuranɛ ma na ko n'i ye tɔɲɔni mɛn ne ye ko a tan bɛ bere kɛnɛ tigɛ sirikɛ nin kun bɛ fɔ anw denmisɛnninma ɲɛ na o y'a sɔrɔ diinɛ ko ma kɛ tan o tuma na wa bere kɛnɛ tigɛlen bɛ ala fɛ dɛ siga foyi maa o maa n'i ye mɔgɔ tɔɲɔ bilahi ala t'i fa fiyewu fo don dɔ la i k'a fɔ ala n faga a ti sɔn o de la ami ne ye n ka ko to ala de ma maa kana maa jaabi ansaru ka ca kumanaw b'u la mɛ a dɔw k'u da de a ka kuso ka kuma o de la n y'a ɲini u fɛ ni ne kama don ka ne ta to ala ma ne n ta to ala ma o ka ne ta to ala ma wa ne ala min bɛ ka ne wasa o ala bi ne bɔ u kana maa neni n tɔgɔ la u kana maa jaabi n tɔgɔ la u kana kɛlɛ kɛ ne hayidara tɔgɔ la ala bi ne ka kɛlɛ kɛ wa kabini ne ala ka n da ni n ko ala ko ta o ala kelen de bolo bɛ n bolo n ti maa kɛlɛ n ti maa bila ka maa kɛlɛ n ti maa neni n ti maa bila ka maa neni ne ye n ta to ala de ma ni ala bɛ yen mɔgɔw bɛn'a ye wa an b'o ala ka hima de kɔnɔ wa ala de bɛ ka k'an tanga han sirikɛ anw bɛ ka siran min ye o ye jamana in yɛrɛ de ye n'o tɛ maa kelen ye fu de ye u y'i fa u m'i fa i bi sa mɛ jamana ka se ka kisi jamana denw k'a dɔn an ka kan ka mun kɛ k'an kisi k'an ka danbe kisi k'an yɛrɛ kɔlɔsi an bɛ ka kuma o de la maa kelen ti foyi ye mɛ da la janfa in ka ca a bɔyɔrɔ bɛɛ dɔnnen don fana a bɔyɔrɔ bɛɛ dɔnnen don e k'i sigi ka ala kɔnɔ dɔrɔn i dusu da sirikɛ sabali i dusu da sabali ala wele dɔrɔn ni ala wele o b'a bɔ dɛ walahi ni ala wele e man'a fɔ ala ma n ko e kelen ka ala wele ka ca maa ba kɛmɛ faralen ye ɲɔgɔn kan ye sabu n'i b'a fɔ tiɲɛ kan i bɛ maa ba kɛmɛ ɲɛfɛ hakilila kɛli ka mɔgɔw fara an y'o caman yir'u la dugu jɛra an ti septième siècle la bilen dugu jɛ kuma mɛnna hayidara kanuɲɔgɔn i ma i ma u banna ne ye don o don dɔ bi u bi wuli ka koba dɔ kɛ parce que ne ko an ka baara de kɛ dɔgɔtɔrɔso wɔɔrɔ o bɛ hayidara n'a ka mɔgɔw bolo bi banabaatɔ dan b'a bɛɛ kɔnɔ bi sisan yanni an ka na sisan u nana n'a papiye ye a foroko o jɔra k'a ban banabaatɔ dalen b'a kɔnɔ mais mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan diinɛ tɔgɔ la i ka dɔgɔtɔrɔso kelen jira ka kɔn an ta ninnu ɲɛ han alors ɲɔnɔnkaw bi yan serifu bi yan suala san o san ninnu bi sɛnɛ min kɛ malo la n'a bɛ taa ka na bamakɔ u bɛ yan fantan dama min sisan sisan an ye malo bɔrɛ hakɛ min di a kɛra ala ɲɛna fantanw bɛ ka dumuni kɛ bi aw kama walahi mɔgɔw b'u la u bɛ sa u tɛ malo sɔrɔ fo n'u y'a dun mɔgɔ ka so mais bi bɔrɛ jɔlen b'olu ka so u b'a suma k'a k'u yɛrɛ kunna k'a dun aw kama aw kama an ko diinɛ ka hinɛ de a ka mɔgɔw dɛmɛ mais minnu bɛ ka diinɛ dɛmɛ setigiw tɛ o kɛmɛ fila bi duuru waa kelen waa fila o de kɛra miliyɔn caman ye bi bamakɔ président bi yan président international bi yan maloforo caman ɲinitɔ fil'u fɛ u yɛrɛ filɛ u ye réunion kɛ dɔw dɔw ko c'est à dire ko hayidara ka anniversaire la ko fo u ka miliyari de compter ka n'a di mais président bi yan n ye mun f'u ye la u ka miliyari t'u kunna u kan'a di hayidara ma mais u ka baara dɔ kɛ ala ka dɛsɛbaatɔw bɛ lafiya cogo min na fantanw bɛ balo sɔrɔ cogo min na u ka taa miliyari in don la sisan sisan dingɛ bɛ ka ka sen ji ka woyo maloforo bɛna sɛnɛ a baara bɛɛ miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni joli miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ani miliyɔn bi duuru du duuru fila fila du duuru fila fila ɔ o miliyɔn kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi duuru in bɛna kɛ ka foro minnu dilan a fantan caman bɛna kiri ɔ caman bɛna baara sɔrɔ dɛ a daminɛna yɛrɛ parce que baara daminɛna mɔgɔw bɛ ka ka baara sɔrɔ ɔ mɛ lahara a bɛna dɔn ko diinɛ ye min ye an ka cɛsiri ye nin de ye sirike an fa bɛ nin de la an ba bɛ nin de la mɛ i ka siribikɛ wasolen mɔgɔ man ka dimi ne kama o i bɛ dimi ne kama mun na kabini ala k'an da mali bɛɛ ala ka dugukolo kan maa ka juru tɛ n na kabini ala k'an da ala ka dugukolo kan n ti maa ka to dun ɛ kɛlɛ bɛ min ni fɛn o fɛn fɔra i karamɔgɔ ma o la ɛ o ye diyagoya de ye o kana aw tɔɔrɔ ɛ n'i ye wari sisan n'u bɛ yan a ti yan dɛ ale de ye wari ci n ma sisan n ka bamako ye n fa nenina dɔw de nana k'u nana yafa ɲini n fɛ ala ni kira kama u y'olu nɛgɛn de ka wari d'u ma u ka ne fa ni ba neni olu kɔni nana ka na yafa ɲini ala kama ne ka yafa u ma o ne ma se ka ɲɔgɔn ye n'u de nana wari di yan n'u yɛrɛ m'a di n'u y'a di saka de ma ka n'a di yan mɛ ne yɛrɛ ɲɛna ye denmisɛnnin wɔɔrɔ de la ka na ko k'u ma foyi d'ale ma kɛmɛ duuru kɔ bilayi k'u ye kɛmɛ duuru de d'ale ma ko a ka ayidara fa n'a ba neni ko ka kuma jugu dɔw fɔ ko ale y'o fɔ ka tila k'u ye kɛmɛ duuru de d'ale ma ale fana n'o sisan ale nimisara ale ni kɛmɛ duuru nana ko ne ka kɛmɛ duuru in minɛ a don a tun bɛna ne lakasi bilahi a tun bɛna ne lakasi parce que ne mana ale yɛrɛ filɛ e nimisara e tilara ka kɛmɛ duuru ɲini ka na ko i bɛna yafa ɲini ne ko n den kɛmɛ duuru ta n ko n yafara i ma n ko kana jɔrɔ dɛ foyi t'i sɔrɔ bɔn kɔmi u fila de nana ne ko tɔ kelen ma n ko n yafara a ko buwa ne t'a la dɛ a ko buwa ne t'a la dɛ nin de don n dɔgɔnin de don ne t'a la dɛ ne ko a ɲɛna n ko n yafara i dɔgɔnin ma n ko wari minɛ n ko kana siran dɛ foyi t'a la taa o ɲɔgɔnna caman kɛra bɔn ɛ nin bɛ se ka maa sɛbɛ tɔɔrɔ wa c'est à dire n bɛ fɛ n kan bɛ aw de ma sisan maa o maa b'i yɛrɛ kalama i ye ayidara fa neni kan mɛn i ye nkalon jugu tigɛ kan mɛn ka da ayidara la o man k'aw tɔɔrɔ mɛ aw aw sunɔgɔtɔ ma tugu ayidara kɔ o serifu e ni ayidara bi jɛ la san bi yirika don dɛ mɛ san bi yirika i b'i karamɔgɔ kɔni dɔn o b'aw tɔɔrɔ a y'a to mɔgɔw ka kuma ni u bɛna tigɛ de ni an ka karamɔgɔ dɔw de ka fɛn labɛnnen ka fara mɔgɔ wɛrɛw kan mais a y'a sigi k'a kɔ lajɛ a kana kɛlɛ kɛ a ye sabali a ye ko to a tigi bolo a bɛ ɲɛnabɔ
ayiwa waati banni kama ɲininkali laban bɛ

sirifkɛ ala mɛ ala ka mɛ nɔgɔ aw bɛ hakɛ to an ka bamanankan in jɛlen tɛ surɔ tɛmu ye tɛmu ne tun b'a fɔ n k'a bɛ ne yɛrɛ de kan a bɛ ne yɛrɛ de kan alhamdulilayi hali bi ala ka sirifkɛ n'a ɲɛ ne ka ɲininkali fɛ ka boli min na yala an filɛ nin ye san ba kelen ani tan ani kɔnɔntɔn san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn hakɛ kalo sabanan tile tan

pour que i ka kuma jala ka to parce que sisan segukaw de bɛ se k'o jaabi segukaw de ye ne wele ko le 10 ayiwa an balima yɛrɛ dɔw tun y'a ɲini k'u b'a ɲini segukaw fɛ ko le 10 cunnen don k'u ka waati wɛrɛ ta voilà mais ne ko komi segu ko don n'i y'u nɔrɔlen le 10 la n ko a bɛ sɔrɔ u yɛrɛ tɛ fɛn k'u yɛrɛ ma n'u tun bɛ ka dolo lajɛ ayiwa u ka sarakaw bɔ bɛ ka bila le 10 la n'an ko an b'a yɛlɛmɛ ko a bɛ kɛ kojugu ye ko an ka ala minɛ k'a t'u bolo ten ɔ a kɛra dɛ ayiwa ne b'a fɔ a tɔgɔ fɔ nka o kɔni kɛra ayiwa an karamɔgɔ a kɛra o cogo la segukaw de bɛna o jaabi sisan n'o tɛ o jaabi ti karamɔgɔ bolo ɛɛ filanan na i ko k'a surɔ wajuli tun b'e kan tiɲɛ don an balima dɔ bi yan su in na ne n'a kumana surɔ wajuli la a ko ale y'a kanu ka telefɔni ta ka a muso dɔ wele k'a fɔ a ye n yafar'i ma kɛlɛ banna ni i bɛna don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ bilahi aliyil azim a y'a fɔ n ye su in na de sisan sisan n'ale de bɔra kuma na a ko wajuli in kɔnɔ surɔ ne tun bɛna muso de wele gɛrɛntɛ min b'an cɛ k'a fɔ a ye ko gɛrɛntɛ banna ni ala ka kuma bi fɔ hali ni fatɔ b'a fɔ ala b'a don dusukun na n b'i fo wajuli in kun bɛ kan a kun bɛ ne yɛrɛ kan a kun bɛ ne yɛrɛ kan an bɛɛ de b'an jija sa n'an bɛ se ka min kɛ alahu akbar han a yɛrɛ ye nin mɛn a balima wolonfila o de fagara a bɛɛ u taara ka denmisɛnnin ni musow to a bɛɛ doni b'ale de i y'a ye bɔn an bɛ ala deli ala ka jamana in kisi ala ka jamana in bɔ bolo la ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka min kɛ i seko nin na pour que nin ko in bɛ b'a kɛ ala b'i sara sinon mɔgɔ ninnu sɛgɛnna dɛ an ka ansaruw taara ka taa u ye dugu dɔ la u ye alimami yɛrɛ de faga e diinɛ ka alimami yɛrɛ faga mɔgɔ min ko ne ma dugu tɔgɔ fɔ ka layilaha ilalaw fɔ ka seli ka sun ka mugu ci o alimami na ka dugu balo bɛɛ jeni ansaruw taara bonya kɛ u y'a fɛngɛ di ne ma ne y'a lajɛ ne kasira de bilahi mais ne ma kasi ko mɔgɔw fagara balo jenina la minnu nana sekuru la minnu nana ko an b'u dɛmɛ setasi ye han u ka kuma kɔnɔ dɔ bɛ ka kan ko fini kora de a jabali de nana d'u ma k'u y'a da pour que a ka ja han ahan a y'a ye dɛmɛ ɲinina silamɛw fɛ mɔgɔw tɔɲɔna ansaruw a ye dɛmɛ kɛ fini dɔw ɲiginnen de nana u y'a da de pour que a ka ja a t'olu yɛrɛ bolo mais mini min b'u bolo u diɲɛn'a kɔ ko an b'an balimaw dɛmɛ ala ye de ala ye nin fɔ ansaruw ye madinɛ wa yusiruna u y'u balimaw ka dekun ta k'o kusaya u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ dɔrɔmɛ t'u kun u bɛ min di u yɛrɛ mago b'a la ansaruw ye cɛw da tan de ni mɔgɔ min kun ye jama ye vigile min kun bɛ yen kɔlɔsilikɛlaw denmisɛnnin minnu ni fini finman b'u la mɔgɔ ba yirika de kun don mais nin bɛɛ ka fini b'a la fi sabili la dɔrɔmɛ kelen tɛ d'u ma u ka layidu ayidara an ko an bɛ nin diinɛ in dɛmɛ an ni n'an ka nafolo an bɛ sa de an b'a dɛmɛ n'i kun y'u filɛ n'i b'a dɔn i bɛ kasi de bilahi la ali lazim hali ni kira bi yan bi sahaba minnu b'a nɔfɛ u bi yan mɔgɔ ma bɔ kabakolo la ka na o kira ye diinɛ lase nin cɛ ninnu de tugur'a kɔ ko an bɛ sa i nɔfɛ fahalafani shabab wa khalafani shuyukh kira de y'a fɔ ko denmisɛnw y'u kale ne ye an bɛ sa i nɔfɛ an b'i dɛmɛ ko mɛ sijɛw bann'ale la kira ko ten ɔ a lajɛ ni kira bi yan bi o sahaba kelenw de bi yan nin denmisɛnnin ba joli segu yan bi fi sabilillahi ala kama dɔrɔmɛ ti da hali a dɔw ti bɔ dumuni kɛ kuma kalama

groupement leader président segu yan a ko a tɛ fɔ k'i bɔra i ka so i nana i ka so k'a bɛ fɔ i bɔra bamakɔ i nana i ka so nisɔndiya jumɛn b'i la e hayidara la nin sigiyɔrɔ in na ka ɲɛsin segukaw ma ani i kanubagaw n b'i fo mɛ n y'a fɔ o n ko surɔ de ne ɲinɛna mawuludu kira bangeyɔrɔ o de tun kan ka fɔ mɛ mɔgɔ si ma n kɔri ko mawuludu ma fɔ n'a kun fɔra ne tun bɛ dɔn kɛ segu surɔ ɛɛ mɔgɔw tun bɛ ne minɛ nin ye ne faso mawuludu de ye hayidara faso mawuludu de ye nin ye terrain segu ka ne balima segukaw ka terrain fa fɔ k'a bɔn ibara si tɛ ne bolo a tɛ n bolo arabukan na a tɛ n bolo faransɛ la a bamanankan yɛrɛ tɛ n bolo c'est à dire a ni min ka kan ko n bɛ se k'o fɔ k'a fɔ nin ye ne balimaw de ye segu terrain falen filɛ fɔ k'a bɔn segu mawuludu la i b'a to n ka n da de tiɲɛ yɛrɛ la n tɛ se ka nin question in jaabi mɛ nisɔndiya kɛlen bɛ ka n kɛ cogo dɔ la n bi n da de n yɛrɛ kana na ɲaamɛtigi ta fɔ a gara ɲaamɛtigi ta fɔ yanni dugawu ka kɛ karamɔgɔ yɛrɛ an b'a fo de k'a waleɲuman dɔn an tɛ k'a ma fisiriwale ye karamɔgɔ a sɛgɛnna diɲɛ ye ala de b'a sara hali a dan an ka bi k'a daminɛ kunun an donnen yan ka taa se bi ma nin waati ma karamɔgɔ ye kuma min kɛ ni karamɔgɔ yɛrɛ tɛ nintigi si tɛ se ka ni maa o mɔgɔ bɛ ko dɔn i b'a dɔn walahi nin ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye karamɔgɔ bɛ sɛgɛn min kɛ a bɛ effort mun kɛ ala nɔfɛ adamaden yɛrɛ tɛ se k'a kɛ quoi ala yɛrɛ ka gundo de bɛ na ala de y'a dilan a kama wa jugu walahi u tɛ se karamɔgɔ ala de bɛ se k'i sara i ye dilanli de kɛ diɲɛ kɔnɔ fan bɛɛ diɲɛ kɔntina duuru bɛɛ a ye wajulu kɛ kayi muso dɔ taara an ka so de ko fo telefɔni de ka d'a ma a ka kuma karamɔgɔ fɛ an ka denbaya ko sabali a ko fo hayidara n'ale ma kuma ale bɛ sa u ko ko mun kɛra ko ale t'a fa ka so ale bɔra a fa ka so ale fa fatura ka ale balimakɛ fila de to yen kɔrɔ ni dɔgɔ u ma se ka bɛn balimaya kɔnɔ farala de a ko ale fa ka du tilen don san tan kɔrɔkɛ n'a ka denbaya bɛ u ka ga b'u dama dɔgɔkɛ n'a ka denbaya bɛ u ka ga b'u dama u ka nasɔngɔ tɛ kelen ye u tɛ don ɲɔgɔn kan u ka foyi tɛ kelen ye mɛ karamɔgɔ taara tɛrɛn na sitadi la kayi abdulayi makɔrɔ sisɔkɔ la u fila bɛɛ taara a kumana sinji kan wajulu banna kɔrɔkɛ ko ale ma sunɔgɔ fo ka dugu jɛ hmm. dugu jɛra kɔrɔkɛ de taara a bolo da a dɔgɔkɛ ka taa a bolo da a kɔ a dɔgɔkɛ ye karamɔgɔ ka kuma kama ko dɔgɔkɛ ka yafa a ma ala kama hmm. o don kelen u ka gwa farala ɲɔgɔn kan san tan hmm. ko bɛɛ kumana ka dɛsɛ mɛ ale yɛrɛ t'a kalama karamɔgɔ tagalen de ale taara k'a bɛ taa bɔ a faso la ka taa yɛlɛma ye ale ko ko mun bɛ yan o ko hayidara de ye nin ban Dara olu t'a dɔn u bɛ se ka min kɛ k'a sara olu ka du cilen san tan k'a jɔ ka sɔrɔ a yɛrɛ ma se ni du k'a b'a muso wele ka yafa ɲin'a fɛ surɔ kuma kama olu de ta yera min ye ta fɔ min m'a fɔ n'a y'o dilan dan si t'o la ala k'a mɛn an bolo a bɛ ka sɛgɛn anw de kama a bɛ ka ɲani anw de kama a ka sɛgɛn bɛɛ anw de k'a faamu a ka sɛgɛn bɛ anw de ka kunna mɛ ni ala sɔnna a ma fana an bɛ kunun an b'a fɔ a ye dɔrɔn ni ala sɔnna a kana jɔrɔ a kana siran walahi a bɛ jɔyɔrɔ min na ala t'a labila fiyewu wa jugu ninnu u mago salen don karamɔgɔ ala k'a kɔlɔsi ala k'a kisi a ye mawuludu in kɛ nisɔndiya min kɔnɔ ala ka san caman di an ma a ye faso kanu yira an bɛɛ la karamɔgɔ y'a yira anw na ko an kan ka kɛ an bɔyɔrɔ fɛ a k'ale y'o de fɔ ko segu ka bila mali bɛɛ ɲɛ k'o ka d'a a b'a ka faso kanu de wa ala bɛ segu jamana kɛ hayidara sago ye wa ala bɛ mali yɛrɛ k'a sago ye karamɔgɔ i ni ce i ni ce kunu i ni ce bi i ni ce sini ala kana an k'i ma fisiriwale i ka sɛgɛn ala k'a sara i bɔnnaw ye yanni diɲɛ wuli cɛ ala kan'a sara ban pewu ala k'i mɛn an kɔrɔ an tun b'o foli de kɛ karamɔgɔ yɛrɛ la a sɛgɛnna kosɛbɛ ala k'a sara Ah, ok, bisimila. N balimakɛ, k'a kabako wɛrɛ kɛra ale bɛ n'o fɔ.
alhamdulila an karamɔgɔ buna filɛ ka min fɔ nin ye o ɲɔgɔnna de dɔ kɛla anw fɛ segu fana ye sinamuso ɲɔgɔnma fila dɔ tun bɛ anw fɛ segu yan o bɛɛ furulen bɛ cɛ kelen de ma o bɛ balawu la a ka ca ni san tan ye surɔ o bɛɛ lajɛlen tun bɛ wajulukɛyɔrɔ la karamɔgɔ ye kuma min kɛ surɔ a ye muso fila in mina surɔ muso fila in de taara i bari ɲɔgɔn na fo ka kasi ka yafa bi surɔ an kɔrɔ yan dɛ o tɛ kunun ye dɛ o ye surɔ ye o cɛ de taara ne sɔrɔ tɛrɛn na ka taa kuma ɲɛfɔ ne ɲɛna ko n k'a fɔ mikoro la ka karamɔgɔ barika da ale muso fila kɔni o ye ɲɔgɔn mina bi o bi ɲɔgɔn na a ka ca ni san tan ye lafiya tun t'ale kan nka ale lafiyala bi Hayidara sababu ko tun b'a fɛ k'o de fara karamɔgɔ kan a bɛ dugawu kɛ hakili la nɔgɔyara pewu mun fa komi nana bɛn baara laban ma sa dugawu kɛ nin b'a fɛ ka kɛ